mutu wanga mayo mutu wanga lero ndifuna ndikuuzeni nkhani ya bambo ena omwe anthu ankanena kuti anamenyedwa ndi hamala ya ufiti tsiku limeneli kunacha bwinobwino ndipo anali kufiludi ndi anzawo anagwira ntchito zawo zonse zomwe amayenera kugwira mtsiku limeneli popanda chovuta china chilichonse madzulo usiku akudya ndi anzawo mpamene anangoyamba kumva kupweteka mutu mwakamodzi nkamodzi ndipo anakuwa atagwira mutu wawo nkukomoka atakomoka chonchija anthu anayamba kukambirana kodi tiwapititse kuti tiwapititse kwa asing'anga tiwapititse ku chipatala abambowa anali ndi zaka 56 ndipo sanali pa mankhwala ena alionse ndipo sanali ndi nthenda ina iliyonse yodziwika Kamodzi kokha zaka 4 zapitazo atadwala malungo, atapita kuchipatala anawayeza BP ndipo m'nthawi imeneyi BP yawo inali yokwera. Adokotala anawauza kuti, Mukachira malungowa mubwerere kuti tidzaone za BP yanuyi. Koma atachira, iwo sanapitenso kuchipatala kuja. Poti anali kufiludi ndipo galimoto ya boma inali pafupi, Anaganiza zoti angowanyamula m'galimoto muja awapititse kuchipatala chomwe chinali pafupi. Koma m'mbuyo muno ndi mmene zinachitikira kuti unali usiku komanso zinali zadzidzidzi, abambowa anali bwinobwino. Kunayamba kumveka manong'onong'o kuti n'kutheka abambowa amenyedwa ndi hamala ya ufiti. M'phunziro la lero tikuphunzira za mitundu ya kawawidwe ka mutu kapena kuti types of headaches. Mutu umene abambowa amadwala pachizungu umatchedwa kuti thunderclap. kapena kuti mutu wa mphezi chifukwa chakuti umabwera kamodzi ndi kamodzi ndipo umachoka pa ziro kupita pa 100 kawawidwe ndi mphamvu zake mkamphindi kochepa kwambiri ndipitize kaye nkhani ija atapita ku chipatala kuja anali ali chikomokerebe mwamwayi anapezana ndi ambulansi yopita ku Gulupu atapita ku Gulupu anakumana ndi madokotala azamutu anawayeza ndikuwajambula mutumu ndipo anawapeza kuti ali ndi magazi osefukira mmutu nthawi yomweyo anawapititsa ku operation ku theater ali chikomokerebe atha masiku folo anayamba kutsegula maso awo kuyamba kusuntha manja ndi miyendo yawo anapititsidwa ku wodi komwe anayamba kuphunzira kuyankhula kuyenda ndi zina zotero ndipo anatulutsidwa ndi mankhwala a bp mutu umenewu wa mpheziwu wa hamalawu umabwera mtsempha waukulu wa mmutu ukaduka ndi nkhani ya siriyasi kwambiri akuluakulu olo itakhala kuti ndi hamala yaamenyayo si nthawi yopita kwa asing'anga imeneyi yayi Sing'angawo sathabe kupanga sajare yolumikiza mtsempha uja kapena yopopa magazi asefukira aja. N'chifukwa kuli kofunikira nthawi zonse kudziwa kuti blood pressure yanu, kuthamanga kwanu kwa magazi, ndi kotani, mutu wina womwe ndifuna ndikuuzeni lero ndi mutu wa ching'alang'ala, migraine headache. Mutu umenewu umakonda kukhala mbali imodzi ndipo umakhala ngati mutu ukupuma ndithu. Anthu amene amakhalakhala ndi mutu umenewu kawirikawiri amakhala ndi ma triggers kapena kuti choyambitsa mutu uja. Pena zimatha kukhala zakudya kapena zakumwa, pena magetsi othobwa m'maso, penanso mafungo. Anthu okonda ma perfume inu mumatipwetekesa mutu a mutu umenewu chachikulu ndi kudziwa chomwe chimakuyambitsani anthu ena kukhala malo a zii oti palibe phokoso zimathandiza kukhalanso chipinda chokuti magesi ndi ozima zimathanso kuthandiza kuti mutu umenewu uchire kenako pali mutu wa mudiso umakonda kuwapweteka kwambiri azibambo umakonda kupwetekera cha pa disoyi mbali imodzi la mutu wathu umakhala ngati munthu wina wake akudokosha dokosha pa diso kumbali yomwe mutuwo ukupweteka diso limatha kufiira limatha kumatuluka misonzi komanso munthu umatha ndithu kumatuluka mamina mphunomo pachizungu mutu umenewu umatchedwa kuti cluster headache kapena kuti mutu obwera mu nthawi mu nthawi chifukwa chakuti mukawafunsisisa amatha kukuwuzani zoti ah, mutu umenewu umabwera nyengo zikamasintha kapena chimanga chikayamba kucha m'munda amagwira diso lawo lija ndikuyamba kupondaponda chifukwa choti akamapondaponda choncho mpene amakhala ngati akumva bwino kusiyana ndi mitu ina yomwe umakhala ngati ufuna ugone kuti umve bwino kukakhala kuti kuli zipangizo zokwanira anthu amenewa timayika pa oxygen mutu uja ndithu umasiya mosakhalisa Ngati mumadwala mutu umenewu, nkofunikira kusiya kusuta fodya kapena kumwa mowa. Komanso ngati mulibe nthawi yeniyeni yogonera, pezani nthawi yabwino ndithu yogonera yofanana. Ndiye pali mutu wina womwe ndiyetsa anthu ambiri timadwaladwala mutu umenewu. Pachizungu timaunena kuti tension headache. Kupweteka kwake kumazungulira mutu wathu wonsewu ndipo umabwera chifukwa cha nkhawa, stress, anthu amene mwina timakhala position yofanana kwa nthawi yayitali komanso mafoni. Anthunso amene amadwala matenda othamanga magazi amatha kumamvanso mutu umenewu. Litha kukhala njira imodzi ya thupi lanu kukuwuzani kuti mwatopa, mupume, mugone, komanso kuti mukusowa madzi, you are dehydrated. Choncho mpofunika kumwa madzi ambiri. Ngati muli ndi panado, brufen, imwani, koma osati daily ndi daily iyayi. Tingadziwe bwanji kuti mutu umenewu si wabwinobwino ndi kuyenera kupita kuchipatala? Dzakhaleni pompo mawa. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.